Chuaigh mé go Veinéis den chéad uair is dóigh gur thart ar ceithre bliana ó shin agus bhain mé an-taitneamh as an gcathair sin mar ní fhaca mé a leithéid riamh cheana, gan gluaisteán nó laraí ná tada le feiceáil ach báid ag dul suas anuas na canála an t-am ar fad agus ní raibh aon torann san áit tar éis go raibh torann as inneall na mbád agus mar sin ach ní raibh an torann céanna is a bheadh i gcathair eile agus chuir sé beagan i gcuimhne dom an t-am a chaith mé in Oileáin Árann agus na báid ag teacht isteach ag an gcéibh agus daoine ag dul iontu, cé gur i bhfad níos mó daoine a bhí ag dul sna báid seo ná mar a bheadh in Árainn an uair sin. Ach thaitnigh an saol sin liom, bheith in ann seasamh isteach ar an mbád agus dul go áit eile agus stopadh agus teacht ar ais, dul isteach ar bhád eile agus dul abhaile arís, mar sin. Bhí an-suim agam i léitheoireacht ó bhí mé an-bheag mar bhí, bhí uncail liom, bhí sé ina mháistir scoile agus fuair sé bás óg agus fágadh a chuid leabhar sa teach againne agus bhí go leor de na. Nó Dickens agus na clasaicigh sin ar fad sa teach agus bhí mé ag léamh rud den chineál sin nuair a bhí mé b'fhéidir deich mbliana d'aois agus leabhar eile, tá sé luaite sa leabhar seo I gCóngar i gCéin, na leabhair a scríobh Dan Breen agus Tom Barry agus na daoine sin faoin. na Trioblóidí in Éirinn ag thart ar 1920, 1922 agus mar sin. Bhí siad sin léite agam nuair a bhí mé, is dóigh, deich mbliana d'aois agus bhain mé an, chorraigh siad ar bhealach eicínt mé mar líne a chuir mé isteach i mbéal carachtair sa leabhar seo gur faraor nach bhfuil tuilleadh Dúchrónaigh le marú anois againn. Dúirt mé féin é sin le m'athair agus mo mháthair uair amháin mar bhí mé chomh tógtha leis an rud a bhí ar siúl acu sin, cé gur níos deireanaí i mo shaol ansin d'iompaigh mé go hiomlán in aghaidh an fhoréigin agus mar chóras polaitíochta agus mar sin de. Bhuel, bhuel is dóigh, b'fhéidir mó Béarla ná, níos mó Béarla ná Gaeilge mar níl an oiread sin, ach fuair mé roinnt mhaith leabhar nuair a bhí sladmhargadh ag, Cló Iar-Chonnachta de leabhair a tháinig isteach is dóigh ó mhuintir Uí Éigeartaigh agus mar sin. Fuair mé roinnt mhaith de na leabhair a scríobhadh sna seascaidí agus sna seachtóidí agus bhí cuid acu léite agam nuair a bhí mé i Má Nuad, rudaí b'fhéidir le Breandán Ó Doibhlin agus. Ach you know tá mé ag léamh cuid den údar sin agus is le deireanas tá mé ag léamh rud faoi Raiftearaí, an file Maigh Eoch eile agus a chaith go leor dá shaol i gContae na Gaillimhe mar atá déanta agam féin agus you know ceapaim gurb iontach an rud do dhuine a bhí beo bocht agus gan amharc na súl go bhfuil a chuid scríbhneoireachta i mbéal na ndaoine théis cúpla céad bliain. Is fearr liom úrscéal a scríobh, ceapaim, ná aon rud eile mar bíonn am ag duine, i gcomparáid fiú amháin le gearrscéal nó aon chineál scríbhneoireacht eile tá am agat, nó tá tú in ann rudaí a chur isteach sa scéal B'fhéidir nach mbaineann go díreach leis ach rud a thaitneodh leat faoi áit, an cineál sin, gan ní tú, abair, gearrscéal, bheadh duine ag díriú, beagnach go huile is go hiomlán ar na gníomhaíochtaí atá sa scéal agus bheadh dráma beagán mar sin freisin ach sa san úrscéal tá tú in ann scaoileadh leis an samhlaíocht agus, you know, dul ó thaobh go taobh agus rudaí. B'fhéidir nach mbaineann go díreach leis an scéal ar chor ar bith ach ach just gur cuidíonn sé le atmaisféar an scéil agus mar sin. Tá mé théis ceann, an chuid is mó de cheann a scríobh anseo abair le dhá mhí agus is é an rud a rinne mé, thug mé faoi b'fhéidir míle focal in aghaidh an lae a scríobh ar feadh seasca nó seachtó lá agus mar sin agus sin bíonn thart ar seasca, seachtó, míle i ngach úrscéal so bheadh ar dhuine an méid sin a chur le chéile ach is maith liom an scéal a scríobh nó an bunscéal a scríobh ó thús go deireadh ar an gcaoi sin mar ansin tá leanúnachas níos fearr sa scéal feictear dom agus ansin b'fhéidir fágfaidh mé sé mhí eile nó trí mhí agus an eh breathnóidh mé arís air agus feicfidh mé cén saghas cuma a bheidh air agus bhuel is fearr an Béarla atá agam ná an Ghaeilge mar is le Le Béarla a tógadh mé ach ag an am céanna tá mé ag plé le Gaeilge le dhá scór bliain ó chuaigh mé go Inis Oírr agus Inis Meáin i dtosach agus cheapfainn go gcuireann an Gaeilge nó bheith ag scríobh i dteanga nach í do chéad teanga, cuireann sé cineál smacht nó disciplín ar dhuine agus go bhfuil tú ag iarraidh go gcaitheann an rud a thuiscint thú féin sula gcuireann tú ar pháipéar nó ceapaim, feicim an rud céanna i dtaobh seanmóireacht nó aon rud mar sin gur níl, bíonn sé níos soiléire ar bhealach an rud a scríobhann tú nach i do theanga dhúchais é mar caitheann tú díriú níos fearr ar céard atá tú a rá agus mar sin agus thaitnigh riamh liom an rud a dúirt John Millington Synge faoina chuid scríbhneoireacht féin nár bhain sé úsáid as ach as dhá fhocal nach nár chuala sé i mbéal na ndaoine agus sin an saghas treoir a bhíonn agamsa, cineál gan a bheith chomh soléite agus chomh simplí agus is féidir. Fágaim an litríocht mór trom ag daoine eile agus is maith liom bheith in ann rud, chomh fada agus is féidir, scéal atá soléite agus tuisceanach a scríobh. Bhuel, i dtaobh an scríbhneoireacht, is dóigh gur sin comhairle a chuirfinn oraibh nó eh. just bheith just suí síos agus you know píosa a scríobh gach lá más féidir libh agus fiú amháin má tá an an píosa páipéir folamh nó an an fhuinneog ar an ríomhaire you know nach bhfuil tada nach bhfeiceann tú go bhfuil seans ar bith go scríobhfaidh tú aon rud an lá sin. Tosaigh, cuir rud eicínt air agus. Tiocfaidh rud eicínt as ansin as seo go tráthnóna, as sin go tráthnóna, beidh rud, agus b'fhéidir gurb é an rud is fearr a scríobh tú ariamh a bheas air, mar gheall, cuireann sé beagáinín brú b'fhéidir ar an samhlaíocht agus ar an é, ach nuair a thosaíonn duine go hiondúil tagann rud eicínt. Bhuel ní dóigh go bhfuil, ní dóigh go mbím ag iarraidh ariamh a bheith conspóideach ach ag an am céanna tá an, Bhí roinnt conspóid ag baint le mo shaol féin agus tháinig mé in aois sna seascaidí, d'fhéadfá a rá, agus bhí go leor conspóide ag baint leis an saol an uair sin agus agóidíocht agus. cearta sibhialta Mheiriceá agus Tuaisceart Éireann agus an cineál sin rud agus bhain an cineál sin leagan amach ar an saol thaitin sé riamh liom cineál gur you know go bhféadtaí b'fhéidir an córas a bhí ann a cheistiú agus seasamh a thógáil faoi rudaí áirithe agus mar sin.